ndị Igbo Association of Tampa Bay nke Florida ga-enwe mmemme nke ụbọchị pụrụ iche ndị Igbo mgbe ọnwa isii nke afọ anyị nọ n'ime ya gbaa abalị iri abụọ na ise site n'elekere asaa nke mgbede wee ruo elekere iri na abụọ nke isi ụtụtụ n'ụlọ oriri na nkwari nke Embassy Suite Hilton dị na 3705 Spectrum Boulevard, Tampa Bay, Florida 33612. aka na-achị ndị Igbo na Tampa Bay Florida bụ Chief Obed Arịrị Esirokwu nke mbụ Ukano na amara amara n'ịsọmpi egwuregwu bọọlụ nke Rangers na Vasco da Gama nke ala Nigeria Tampa Bay Buccaneers na Washington Redskins ekwuola na mmemme pụrụ iche nke ndị Igbo nke afọ a na Tampa Bay Florida ga-abụ akwaa akwụrụ Chief Arịrị Esirokwu nke mbụ ji obi sara mbara na ihu ọchị wee kelee ugo nwaanyị izizi nke ndị otu a bụ Lọlọ Lovenda Arịrị Nwachimeziri o jikwara abụ ekele wee bugara ndị bụ ndụ ji ụlọ ndị otu a dịka Chief Celestine Obi Ugoezuo osote onye isi ọchịchị nke ndị otu a Kanayọ Okeke odeakwụkwọ Chief Emeka Anaebo odeakwụkwọ maka ego Lọlọ Vero Ogike ojide ego Chief George Ikegwu onye mgbasa ozi Chief Chibunna Njọkụ odeakwụkwọ mgbasa ozi Lọlọ Victoria Ibewike onye nchịkwa na injinia Bartholomew Nwabuo onye nkwado mmemme a pụrụ iche bụ isi a hụrụ kwaa okpu bụ atụmatụ ịchụnta ego nke ndị igbo bi na tampa bay florida mawapụtara iji wee nweta ego a ga-eji arụ ụlọ ọgbakọ nke ndị igbo n'obodo ahụ ụmụ nwaanyị ndị otu a akwaalarị akwa ododo maọbụ yunifọm ma mụọkwa egwu pụrụ iche nke ha ga-eji eme ọha na eze wụchara n'ọgbakọ a obi ụtọ egwu ụmụaka na-etolite etolite ga-ewerekwa ọnọdụ ebe mmọnwụ dị iche iche ga-ekpu elu ma gosipụtakwa nke ha jiri bụrụ mmụọ maka ihi na ngwere emeghị nke o ji bụrụ ngwere ọ bụrụzie ngwere ahụ ji ọkụ mgbakọ ọsa na uze ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ oriri na nkwari nke Embassy Suite dị na 3705 Spectrum Boulevard Tampa Bay Florida 33612 nke a bụ akara ọnụọgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka mmemme a 813-977-7066 ọzọkwa 813-977-7066 7066 echefukwala ịgwa ndị ụlọ oriri na nkwari na ọ bụ mmemme pụrụ iche nke ndị Igbo ka i ji maka ihi ya wee kpọọ ka ha wee nwee ike inye gị ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị n'ọnụ ala gị bụ onye na-ege ntị ekwele ka a chọọ gị achọọ na mmemme a maka ihi na ndị eze igwe ala Igbo dị iche iche ga-awụcha dịka ndị a His Royal Highness Eze Dr. PU Onyenwenyi Nwachinemere Ezeana nke atọ na Obibi Ezeana His Royal Highness Eze Ambassador Boniface Iheanacho Arịrị His Royal Highness Igwe Raphael Chinwike Ọkpalaeke Igwe Akalabọ nke atọ na Amaesi na His Royal Highness Victor O Ogbenna ga-eji ụgbọelu na ụgbọala wee wụchaa na mmemme a tinyekwara onye isi oche nke World Igbo Congress Dr. Anthony na Lọlọ Ejiofor ga-achawapụtakwa ka ọnwa ọkọchị ebe ọ bụ na eluigwe ihe eluigwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya ya ya mere Dr. na Dr. Mrs. Chris na Rose Rosemary Ọraedu ga-eji egwunye n'ọgbakọ gị bụ onye na-ege ntị jisi ike ka ị wụchaa na mmemme a ma manyekwa aka na akpa ka i wee kwado atụmatụ a pụrụ iche nke ndị Igbo ji arụ ụlọ pụrụ iche maka nzukọ ndị Igbo na Tampa Bay Florida jidekwa ka i ji